igbo ndị ọma nwe m na ndị m nwe uhuruchi ọma nụ o ebutere m unu ụkpa ekele were na-asị ya onye aghala nwanne ya obi bụ m sọ aṅụrị ịpụta wee bịa sị gị nnọọ ebe ọ pụrụ iche n'ime afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ maka na ọ dịghị ofele o nwere ndị afọ gara aga tara isi ha mana ọ bụrụ na ị dị ndụ na-afụ iru m n'oge dị etu a ị mara na Olise Igwe emechagoro gị ihe ọ ga-emerụ gị maka na onye dị ndụ na-agba mbọ onye dị ndụ na-eche ihe ọzọ nke a ka ị ga-eji wee mara na Chineke fụrụ gị n'anya ebe ọ pụrụ iche nke a mere ị ga-eji emepe ọnụ gị gbasapụ obi gị gbasapụ iru gị wee kelee Olise bi n'igwe maka na a sị na e too dibịa na nke ọ gwọrọ ọ gwọwa ọzọ mee gịnị o tinye ya mgbọrọgwụ nnọọ ebe ọ pụrụ iche n'afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ eji m obi m niile were na-asị gị nnọọ were chepụtakwa na ọ ga-adị mma ka anyị nyere onwe anyị aka wee hazie ọnọdụ otu ihe ga-esi wee na-aga n'afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ maka na ọ dịghị mma na ị pụtara n'ime afọ ị mahụ ma ị ga-ejewe ihu ka ị ga-alawa azụ ma ị ga-eje aka nri ka ị ga-ejewe aka ekpe ọ ga-adị mma na i bu ihe n'obi wee mara ihe ị chọrọ inweta ya bụ your goals n'olu nwa bekee nke a bụ ihe m chọrọ ịgwa gị otu ị ga-esi wee nwetagasie ihe i bu n'obi ọ bụkwa na o nwere ihe i bu n'obi kịta ka bụ ngwa kịta ka bụ ngwa ngwa ọsịsọ ị ga-eji wee tukwuru ala wee detuo ihe i bu n'obi inwetagasị n'ime afọ a nke a ga-enyere gị aka ịgba ọsọ otu o si wee kwesị nke a ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ otu o si wee kwesị nke a ga-enyere gị aka ime ihe kwesịrịnụ ka ị mee ka ị wee nwekwenụ ebumnuche gị tupu afọ a na-agbapụ Nke a mere m ji wee chọọ ịgwa gị ọkpụrụkpụ ihe atọ ị ga-emenwu ka afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ wee bụrụ gị ihe ọṅụ ma afọ a na-agbachapụ. Nke mbụ n'ime ihe ndị a m chọrọ ịgwa gị bụ na nke mbụ na ị ga-ama karakpọ ihe ị chọrọ inweta n'ime afọ a. Asị m na ị ga-ama kpọmkwem ihe ị chọrọ inweta n'ime afọ a. ihe mere m ji wee tinye kpọmkwem na ya bụ na ị pụta ị wee sị na m chọrọ ime ihe dị etu a o nwebeghị ihe i kwuru mana mgbe ị kwuru kpọmkwem na ọ ihe dị etu a ka ị chọrọ inweta ọ ga-enyere gị aka ịchịkọnata onwe gị wee mara ihe ị kwesịrị imegasị ma ihe ndị kwesịrị ka ị tinye na ya ka ya bụ ebumnuche gị wee pụta ìhè ihe iji wee maa atụ na ihe a m na-ekwu bụ na mgbe ị pụtara n'ime afọ wee sị na ihe ị chọrọ bụ ịba ụgbọala nke gị ị chọrọ igo ụgbọala tupu afọ a na-agbapụ ihe anyị kwuru adịbeghị mma otu ahụ ihe ị ga-ekwu kpọmkwem bụ na achọrọ m igo ọkwụ ọtọ ekene eze achọrọ m igo corolla achọrọ m igo benz achọrọ m igo lexus maọbụ ọzọ dị ka ibe ya ya ị ga-amakara kpụ kpọmkwem ihe ị chọrọ ime maka na ọ mgbe ị mara ihe ị chọrọ ime kpọmkwem ga-enyere gị aka i wee mara ego ole dị gị n'aka i wee mara ụdịka ọrụ ị na-arụ kịta mara ụdịka ego ga-abatanwu gị aka tupu afọ a na-agbapụ ka ị wee ghara inwe na obi mgbawa ma afọ na-agwụ i wee sịwe kee i ji wee i nwetahụkwa ihe ị tụrụ anya chineke jikwa wee na-emeghị gị ọfụma ị ga-agbagodo mbọ gịnwa bụ mmadụ detuo ya edetuo dowe ya ebe ị ga na-afụ ya anya maka na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na mkpịsị odee na-anaghị ede ọfụma ka mma wee karịa ụbụrụ na-aghọ nkọ ihe ọbụla ị detụrụ edetu wee dowe ebe ị na-afụ ya anya kwa mgbe kwa mgbe ọ ga-enyere gị aka uche gị anya gị wee dị na ya i wee mara ihe ị kwesịrị ị na-eme ka ihe a niile ị depụtara wee pụta ihe ọzọ dị ka ibe ya bụ na ị ga-ekwu ihe kwere omume ị ga-ede ihe kwere omume ọ bụrụ kịta na a na-akwụ gị puku naira e, iri abụọ na abụọ maọbụ puku naira e, iri atọ i wee sị na ị ga-ego ọkwụ ọtọ ekene eze tupu afọ a na-agba maọbụ na ị ga-arụ ụlọ ị ga-ekwu ihe kwere omume ị nee anya ihe dị gị n'aka ị nee anya ụdịka e, ahụike i nwekwenụ maọbụ otu o si wee dịdebe gị n'obi iji wee rụọ ọrụ wee sokwa n'ihe a ihe a ka ị ga-eji wee marụ ihe ị ga-edenwu ma ihe ị ga-emenwu i wee dee ya i wee rụwa ọrụ rụsiba ọrụ ike ka ị wee nwetakwanụ ihe a tupu afọ a na-agbapụ maka na a sị na onye na-ekwuro ka ọ ha ebufee ya ama be nne ya ị ga-ekwu ka ị ha maka na otu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akwọta uhie ọ na-ete akati ọkpọ n'isi otu aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasa di ya i kwuo ka ị ha i wee rụwa ọrụ ga-enyere gị aka ka ihe a i bu n'obi wee bịa na mmezu Ọzọ dị ka ibe ya bụ na ị ga-etinyere oge na ihe niile maka na mgbe ị pụta wee sị na aga m eme nke a ee e, e, e, kịta aga m eme nke a n'afọ a aga m eme nke ọ wee bụ na i tinyehụrụ oge na ya ike ọrụ agaghị adị gị ị ma na-eme ihe kwesịrị ka ị na-eme o nwere ike i megide kwuo ọnwa mbụ uche gị adị n'ihe ị na-eme ọnwa abụọ uche gị adị n'ihe ị na-eme ruo n'ọnwa atọ maọbụ nke anọ ị dawa mba mana mgbe ị tinyere oge na ya ị ga ị na-ehi ụra ị na-eche ihe a e na tinyekwara oge na ya ekwesịrị m ime ihe dị etu a ọ bụrụ na i tinyeha oge na ya maka na a sị na oge anaghị eche mmadụ ọ bụrụ na i tinyeha oge n'ihe i bu n'uche o nwere ike ị pụta ị na-eme ihe ọzọ i mee nke a taa tupu ị ga-ama ofu otu izu ụka aga nke abụọ aga izu ụka atọ aga ọnwa na abụọ aga tupu ị ga-ama afọ agbanarị gị o nwebe ihe mere o nwebe ihe o nwebe ihe i mere banyere ihe ndị i buche n'obi ya mere o ji wee dị mkpa na ị ga-etinye oge na ya imechasị ụmụ ihe ndị a wee kpee ekpere wee tinye uche na ya wee rụsie ọrụ ike wee hapụ ndị oyi na-anaghị aga ebe ị na-aga ịhapụ ha nyere ha ohere maka na a sị na onye na-ekwughị ka ọ ha e bufee ya ama be nne ya onye na-amaghị ebe mmiri bido mawa ya anaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya dịka anyị banyegoro afọ ọhụrụ okwu ikpeazụ m ga-agwa gị bụ na ị ga-aghọta na ụwa a dị ka ara nne ehi ọ naghị agba mmiri ma ọ bụrụ na a pịghị ya aka nke a pụtara na ị ga-agba mbọ rụsiwe ọrụ ike na-enwekwa nchekwube n'ebe Chineke nọ kpee ekpere dịrị mmadụ ibe gị mma lekwasị anya n'ihe ị na-eme dịka ị na-eme nke a ihe niile i bu n'obi ga-apụta ihe n'ime afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ echefukwala na onye ị na-afụ iru ya bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwo mana ị chọọ ime m obi ọma ị kpọọ m Ada Ọlaedo egoro na chi ejigo chi ejipụtago m n'ihe a m na-ekwu okwu ya ka ọ dị mgbe m nwetara ụlọ okwu ọzọ emesịa